Тхыдэшхуэ къызэзынэкӏа Хьэтуей жылэр нобэ здэщыс щӏыпӏэм къызэрытӏысрэ илъэсищэрэ блыщӏым нэблэгъащ. Осетие Ищхъэрэм и лъэныкъуэкӏэ Къэбэрдей-Балъкъэрым укъихьэмэ, япэ узыӏущӏэ къуажэхэм ящыщщ. Республикэм и къалащхьэм километрэ тӏощӏрэ пщыкӏутхукӏэ пэжыжьэу щыс жылэм и нобэрей псэукӏэм щыгъуазэ зытщӏыну дэ зыхуэдгъэзащ Хьэтуей къуажэ администрацэм и унафэщӏ Дзыхьмыщхэ Анзор. Къуажэр основатель села Хьэту Анзоров жыхуиӏэм и цӏэр фӏыкӏэ мы къуажэм къыщыдэнар, Почетный гражданин сельского поселения щӏыфӏэтщари, жылэр екӏуу, дахэу, щӏыпӏэ нэхъыфӏ дыдэ жыхуиӏэм хуэдэм Дыкъригъэтӏысхьауэ Урыхуэ Къужьымрэ Шэчэр аузымрэ я зэхуакум дыдэсу ауэду щытщ. Ди къуажэр къуажапщэм дей укъоуврэ къуажэкӏэм нэсыхукӏэ километриплӏ жылэр дыздэсыр ауэду мэхъу абымкӏи, дахэу гъэтӏыса хъуащ. Ди щхьэр лъагэу щӏэтӏэтым щыщ мис мыдэ ӏуэхущӏапӏэу мы къуажэм дэтыр псори мис мы улицэ Бараувэ жыхуиӏэм дыдэтщ. Къуажэм и унафэщӏу зэрытрагъэувэрэ Сыт хуэдэ ӏуэхугъуэхэр нэхъ къывэхъулӏауэ къэплъытэрэ? Къуажэм и ухуэныгъэм къуажэ нэхъ егъэкӏуэн щхьэкӏэ.
Къуажэм лэжьэн зэщӏэдзэрэ минитӏрэ пщыкӏух гъэм, октябрь мазэм, лэжьэн щӏэддза коллективыр ди гъусэу абы лъандэрэ дызэздэлажьэрэ лэжьыгъэ хъарзынэ къыдэхъулӏащ. Япэ дыдэу ди лэжьыгъэр зредгъэжьар къуажэр гъэкъэбзэн, къуажэр и пӏэ игъэзэгъэн къабзагъэм нэхъ делэжьащ. А мазитӏ-щым ириубыду къуажэм санитарная очистка жыхуиӏэм уэдэр Къыдэхъулӏауэ жыпӏэ хъунущ, санкционированнэ свалкэ определеннэу димыӏэу, и зэманым куэншыбыр дашу, график диӏэу зытеублауэ а лэжьыгъэшхуэр едгъэкӏуэкӏащ. Нобэ а лэжьыгъэр и кӏэм нэсу къыдэхъулӏауэ жыпӏэ хъунущ районым ди унафэщӏхэм оценить дызращӏымкӏэ, япэ увыпӏэр къабзэлъэбзагъкӏэ тӏыгъщ къуажэм. ныкъусаныгъэ диӏэжкъым, и зэманым куэншыбыр даш, игысту иужьрей зэманым къежьа экологистикэ жыхуиӏэм екӏуу договор дэтщӏылӏауэ дыдолажьэ, график определеннэ диӏэу, и зэманым къокӏуэ, и зэманым куэншыбыр къыдагъэувыкӏа, и зэманым и пӏэ изагъэу, ауэдэу щытщ. Куэншыбым и уасэр тын жыхуиӏэм теухуауэ дэ тӏэкӏу гугъущ. Мы экологистикэ жыхуиӏэм я унафэр неопределенность тӏэкӏу хэлъурэ къекӏуэкӏыурэ игысту тӏэкӏу нэхъыфӏ хъуж уэдурэ хъуащ. Нэхъ зытеублэ мэхъу, и зэманым къыдах, и зэманым дашу екӏуу дыздолажьэ. Зэгурыӏуэныгъэ ди зэхуакум дэлъщ, ахъшэ тынымкӏи нэхъыфӏ хъуурэ макӏуэ. Абы къыщынэмыщӏа, псы, уэздыгъэ, газ, къуажэдэсхэм зэпымычу яӏэным, абы и пщӏэр и чэзум къатыным хуэунэтӏа лэжьыгъэ сыт хуэдэхэр евгъэкӏуэкӏрэ? Абыхэм и теухуауэ лэжьыгъэ хъарзынэ едгъэкӏуэкӏащ, псым, псыр къыдощтэри, къуажэм нэхъ ныкъусаныгъэу дэлъыр а псыра, псыр соответствовать хъууэ лабораториекӏи сыткӏи бжаӏэ, ауэдэу качествэм Псым теухуауэ фӏы дыдэщ. Минитӏрэ пщыкӏубл гъэм насосхэр щӏэрыпсу тхъуэжащ, трансформаторхэр кӏапсэ абы и гъусэну хуейхэр псори зэрыщытын хуейм хуэдэу и пӏэ идгъэзэгъащ, нобэ къуажэм псыр полностью зыщӏохьэ, зэман жылэм зэзгурыӏуа жылэ зэразым хуэдэу псыр вовремя псоми къыӏэрыхьу щытщ, ди жагъуэ зэрыхъунщи псы уасэ тыным теухуауэ тӏэкӏу ныкъусаныгъэ диӏэщ, абы игсту нэхъ тегъэщӏауэ долэжьри, Ди гугъэщ ари къыдэхъулӏэну. Псыр яӏэрохьэ, абы къыщынэмыщӏа уэрамдэкӏ къэсыхукӏэ, псы цӏыкӏу къежэхыу, хадэ щӏагъэлъэдэну щытми, сыту щытми икӏи, сезоныр щыщӏидзэм дей, а Урыху къыдэдгъэкӏыу, уэрамдэкӏ къэсыхукӏэ лъэныкъуитӏым икӏи псы цӏыкӏуи яхудэдгъэхьэфу щытщ. Мис а псыр жэщ махуэу зэпымычу яӏэ, хьэмэрэ махуэм иту жэщым бгъэувыӏуа хуэдэу щыт?
Абы теухуауэ жэщ махуэ мыувыӏэу псыр къибгъэжу щытмэ, ахъшэ къридзэм къуажэдэсыр дыпэлъэщтами, къуажэдэсыр езыр дэ дызыгурыӏуэщ, единогласну, Анзор, пщэдджыжьым уэдэ времэм деж щӏэбгъанэрэ пщыхьэщхьэм уэдэ времэ щӏондэ къытхуибгъэжу щытмэ, абы къридзэ ахъшэр тхуэтынура, аткӏэ жэщми махуэми ибгъэжу щытмэ, абы пэкӏуэ уасэ тхузэфӏэкӏынуӏыми, Единогласно къуажэр дызыгурыӏуэри, время хэха дызыгурыӏуэу зы цӏыху мыарэзыуи щымыту дызыгурыӏуэу къыдогъэж. Нэщӏ мазэм жэщми махуэми и мыдрейм дей зэман теухуауэ езы къуажэдэс дызыгурыӏуэжауэ. Уэздыгъэкӏэ къуажэ псори зыщӏыхьауэ щытщ, абы къыщынэмыщӏа уэрамдэкӏхэри нэхущ, Уэрам нэхъыщхьэу ибж Ленинэ и цӏэкӏэ зезыхьэр полностью лъэныкъуитӏымкӏи къоблэ, абы къыщынэмыщӏа ди ӏуэху щӏапӏэхэр зыдэт улицэ Бараувэ жыхуиӏэм ис мы администрацэ зыдэтыр, ари ауэдэ дыдэу освещениекӏэ фӏы дыдэщ. Газымкӏэ дэ игсту республикэм газ щӏыхуэ жыхуиӏэр гугъущ, ауэ нэхъыфӏ дыдэу ар иджыри жызоӏэри ди жылэм газ уасэр зытхэм ящыщщ,

Минищым нэблагъэ ихъуэжауэ щыта. Игсту ауэдэ программэ къежьауэ щытщ, бжьамийхэм теухуауэ ар ихъуэжыным, абы и вентил и гъусэну хуейхэр. Игсту программэ догъэхьэзыр, а программэр проект къудейр сом щитӏрэ ныкъуэрэ и уасэщи, игсту проектыр дгъэхьэзыру мы гъэм дыхыхьэну ди гугъэ къэнэжа бжьамий хъуэжыну хуейхэм долэжь, Иужь дитщ, ауэ ныкъусаныгъэшхуэ ауэду диӏым. Къуатӏакъуэ къыпхиуд диӏу щытмэ, и зэманым и пӏэ идгъэзэгъэжыфу ауэду щытщ. Иужьрей илъэсхэм къэралым къызэригъэпэщащ къуажэхэм щэнхабзэ унэхэр щыухуэным, дэтхэр къызэгъэпэщэжыным хуэунэтӏа программэ. Абы ипкъ иткӏэ Хьэтуей къуажэ дэт щэнхабзэ унэр иджыблагъэ зыхуей хуагъэзащ. Ди гуапэщ, именно илъэсибгъу-пщӏыкӏэ а щэнхабзэ унэ жыхуиӏэр мылэжьэжу Хъужыну пӏэрэ мыр, дэ а жыжыпӏэу ауэдэу щыта нобэ ди гуапэ зэрыхъущ къуажэдэсми, ӏейуэ дыщогуфӏыкӏ. Программэ дызыхэхуам и фӏыгъэкӏэ мелуанихым щӏигъу къытхуагъэфащэри, дэ абы и щытыкӏэр зэрыщытамкӏэ мелуанихыр мащӏэт, ауэ зэрыхъум хуэдэу къуажэдэсым мыбы къытхуагъэфэща ахъшэмкӏэ мыр дызэрыхуейм хуэдэу и пӏэ тхуигъэзэгъэнукъым, дызыкъуэвгъэуви мыр къэзыхьа Лэжьакӏуэхэм дабгъэдэвгъэуви, ди къару хэдывгъалъхьэ, щхьэж зэрыхузэфӏэкӏым хуэдэу дыбгъэдэту мыр тэмэму дывгъэщӏ, мыр екӏуу дымыщӏу щытмэ, иужькӏэ ауэдэ ахъшэ къытӏэрыхьэнукъым жыхуиӏэр къуажэдэсым дыкъыдгурыӏуэу дабгъэдэувэри, и пӏэ идгъэзэгъа ахъшэ къыдатам къыщынэмыщӏа къуажэдэсым ди ахъши дыщӏыдгъужьэмыкӏи, иджыпсту дахэу, екӏуу, лэжьыгъэр ежьэжауэ, ди кружокхэри Ди почтэри, ди библиотекэри, ди кружокхэри псори екӏуу, лэжьыгъэр йокӏуэкӏ. Дигу зыхуэмызагъэу къэнар цӏыху тӏысыпӏэхэр ди программэм хэтатэкъыми, щитӏрэ ныкъуэрэ тӏысыпӏэу щыщӏэтыну хуейщи, абыкӏэ дыкъагъэгугъауэ дащогугъ. Министерствэ культурэрами, районрами дэӏэпыкъуэгъу къытхуэхъурэ а тӏэкӏур тхущӏагъэувэжу щытмэ, ди гуапэ хъунущ. Зыри нэгъуэщӏ ныкъусаныгъэ имыӏэу псори дахэу и пӏэ езэгъауэ щытщ. Къыддэӏэпыкъуа жылэм дэсхэри, ар тхуэзыщӏа именно мы щэнхабзэ унэм теухуауэ мыуэду жысӏэну сыхуейт къуажэдэсым къабгъэдэкӏыу, ар къэзыхьа лэжьакӏуэ, подрядчик жыхуиӏэ щӏалэхэм хуэдэ щӏалэ мы ди жылэм Алыхьым куэдрэ къытхуигъакӏуэ, екӏуу, дахэу, сом здэмыкӏуапхъэм мыкӏуу, Напэ къабзэкӏэ бгъэдэтащ, екӏуу лэжьыгъэр тхуагъэзэщӏащ, дэри зэрыхъукӏэ дадэӏэпыкъури, нобэ утемыукӏытыхьу ауэдэ и пӏэ идгъэзэгъэжа. А щӏалэ тхуэзыщӏахэм мы фи программэ къэзгъэсэбэпу Мадинэ сыхуейт къызгъыхьу ину берычэт бесын яжесӏэну. А щӏалищ зэгъусам Мы жылэм дахэ дэтлъагъуэмрэ мы жылэм зэрыӏыгъ дэлъымрэ я гуапэ я гум дыхьу ауэду щыту, мы къуажэм зыгуэркӏэ сэбэп дыхуэхъуну дыхуейт мазищ мы лэжьыгъэр едгъэкӏуэкӏыхукӏэ. Мыуэду сабий бын унагъуэшхуу, мыуэдэ унагъуэ дэсу, Къэжэрхэ унагъуэ дэсу дыщыгъуазэщи, Унэ къыхурагъэжьэщ, и кӏэм нэс унэ хуащӏэщ, унэм щӏагъэтӏысхьэжми ауэдэ псапэшхуэ дащӏыхьа щӏалэхэм. Я лэжьыгъэм и хъер ялъагъуу, я ӏуэхур дэкӏыу, я дунейр дахыу Алыхьым игъэпсэу жытӏэу къуажэдэсым къабгъэдэкӏыу сохъуэхъу.
Щэнхабзэ унэ зэрыфлъагъущи, уи гур зыхуэкӏуэ унэ къабзэ, унэ екӏу, унэ дахэ къуажэм къыдэс хъуащ. Ар зи фӏыгъэр мы гъэ кӏуа къэрал ахъшэ къыдатри, Абыкӏэ щӏадзэри подрядчик щӏалэ хъарзынэ гуп даӏэрыхьэри, абыхэм лэжьыгъэшхуэ ирагъэкӏуэкӏащ. Фэ зэрыфлъэгъуащи, блэкӏа зэманым зэрыщыта сурэтымрэ нобэреймрэ, уафэмрэ щӏылъэмрэ жыхуиӏэм хуэдэу, ди здание щӏэрыпс ящӏыжащ. А мылъку къыдатам хуэдизыбзэ ди къуажэ унафэщӏ Зыхьмыщӏ Анзор къызригъэпэщакӏэ, мыр дымыухыу хъунукъым, утыку къинэ хъунукъым, Мыр къуажэ напэщ, сабийхэращ, мыр зи унэри, нэдывгъэс, мыбы сыт хуэдиз мылъкурэ лэжьыгъэрэ хэтлъхьу щытми, лэжьыгъэр и кӏэм нэгъэсын хуейщ, жиӏэри, и ныбжьэгъу зыкъыщӏагъэкъуами, къуажэдэс дэтхэнэ зы зыкъыщӏэзыгъэкъуами, езым и мылъкуми и кӏэм нагъэсащ, мылъкушхуэ текӏуэдащ. Мыр илъэсыщӏэ жэщым къызыӏутхыжащ. Абырэ мыбырэ и зэхуакум мазэ зытхух хъууращи, ди лэжьыгъэр дахэу, ефӏакӏуэу, ди сабий бжыгъэ нэхъыбэ хъууэ, лэжьыгъэм дыхуэарэзыуэ, ди нэхъыщхьэхэри къытхуарэзыуэ ди лэжьыгъэр йокӏуэкӏ. Псалъэм папщӏэ, догъэлажьэ дэ щӏалитӏ Лъакъуэдыгъухьэ я щӏалэрэ Тимурщ и цӏэр Жылэ Анзоррэ. Анзор уэрэджыӏакӏуэм сабийхэм яхэтщ. Адрей Тимурыр Лъакъуэдыгъухьэ я щӏалэр къэфакӏуэхэр егъасэ. Сабий куэд къокӏуалӏэ. Къэфакӏуэм сабий хыщӏым щӏигъу къекӏуалӏэу сценэм тхуихуэтэкъыми, гупитӏу нэхъыжьрэ нэхъыщӏу дгуэшауэ гупитӏу къокӏуалӏэхэр. Нэхъыжьым цӏыху тӏощӏрэ пщӏырэ еубыд, цӏыху тӏощӏрэ пщыкӏущрэ нэхъыщӏэм еубыд. Мыдрей иджыпсту зэрыфлъэгъуащи, уэрэджыӏакӏуэхэр цӏыху плӏыщӏым щӏигъу сабий къокӏуалӏэ, ди гуапэ зэрыхъунщи, акъыл жан, акъыл дахэ зыбгъэдэлъ сабий куэд ди къуажэм къыщалъхуауэ дэсхьэщ. Дэри мы здание къагъэсэбэпауэ куэду къызэрытхуэкӏуэм, дригуапэу, дригушхуэу, дригуфӏу сабийхэм дадолажьэ. Сабий тӏощӏрэ пщыкӏухрэ къокӏуэ Тэрчокъуэ Заурбий унафэщӏу, абы сурэт щащӏ. Кабинет абы щхьэхуэу диӏэу сурэт дахэ ирегъэщӏхэр, цӏыкӏунитӏэхэм къыщыщӏэдзауэ, япэ классым къыщыщӏэдзауэ, класс пщыкӏузым нэсхункӏэ сабий зэмыфэгъу къокӏуэхэр, дахьэхыу, ӏейуэ сурэт куэд тхуащӏауи, районхэми щыцӏэрыӏуэ сурэти. тхуащӏауэ диӏэхьэщ. Мы илъэсым къриубыдэу, сыт хуэдэ зэхъуэкӏыныгъэхэр хэфлъхьэн фи гугъэ мы Щэнхабзэ унэм и лэжьыгъэм? Дэ иджыпсту дыщыгуфӏыкӏыу, къуажэдэсхэми яжетӏауэ псоми ящӏу, районми ящӏу иджыпсту дыщогугъыр, къэралым къытхуигъэфэщауэ Три Д кинотеатр жыхуиӏэр мелуанитхум щӏигъу и уасэу, ар тфӏэмылъкушхуэу, тфӏэхъарзынэу дыпэплъу, абы дыпоплъэ, абы дыхуэхьэзыру жыпӏэ хъунущ. Ар щӏагъэувэн унэкӏи сыткӏи псомкӏи дыхуэхьэзырщ. Лъэпкъым и къэкӏуэныр елъытащ щӏэблэ къыдэкӏуэтейм хэплъхьэ гъэсэныгъэм, бгъэдэплъхьэ щӏэныгъэм, и къэухьым зэрызебгъэужьым. Гу зэрылъыттащи, Хьэтыуей къуажэм щӏэблэ къыдэкӏуэтейм и къэкӏуэным гулъытэ хэха щыхуащӏ.
Къуажэ школым тхущӏрэ блырэ егъэджакӏуэ щыӏэщ, щищрэ ищӏрэ блы сабийуэ йокӏуалӏэ А зы еджапӏэр, а зы сабий садыр къуажэ псом аращ диӏэр. Сабий гъэсапӏэхэм сабийр кӏуэну хунэмысу, тӏысыпӏэ, щӏыхьэпӏэ ямыӏэу ауэду щыту и чэзум щыпэплъэ къохъу. Фэ фи къуажэм дауэ щыт? Сабий садым теухуауэ да, ди жагъуэ зэрыхъунщи, сабий тхущӏым нэс къытхуэщтэӏымэ, местэ дримыкъу жиӏэм уэду щытурэ, игзту ди сабий садым а ӏуэхур къэт Къэтауэ и ужь дитщ къыгуэщӏыхьыжын унэ къыгуэщӏыхьыжу Местэ тхущӏым нэсыхукӏэ министерствэм яжетӏауэ щытщ, районри щыгъуазэщ, сабий тхущӏым и местэ зэдгъэпэщыжу щытмэ, мы гъэ мыхъуу щытмэ, етӏанэгъэ ӏейуэ догугъэ, абы теухуауэ мис а проблемэр диӏэщ, игзту къекӏуэлӏэ сабийр екӏуу е псори ныкъусаныгъэшхуэ щымыӏэу ауэду и пӏэ игъэзэгъауэ щытщ, а сабий тхущӏым и местэр тхуэщӏыжрэ, ар къатщту щытмэ,

Къытӏэрыхьати, косметический ремонт, мебель зыхуэчэм иӏауэ щытмэ, ахэри я пӏэ хуидгъэзэгъа. Адэкӏэ дыблэкӏ щытмикӏи, нетӏэ дызытепсэлъыхьа щэнхабзэ унэращи, щэнхабзэ унэр зэрыжыхуэтӏам ещхьу, а мазищым къриубыду и пӏэ едгъэзэгъа. Гугъу дехьауэ щытми дыщогуфӏыкӏ, ди мылъку хэтлъхьами дыхущӏегъуэжаӏымэ. Адэкӏэ сабий сад, игзту нэхъ дызытепсэлъыхьым, Абы и щытыкӏэр щӏагъуэ дыдэу щытаӏымэ, езыхэм сэ сыува иужькӏэ си коллективыр, си руководителхэр псори зэхуэсшэсри, псоми я ныкъусаныгъэр, псоми ягу къеуэр, псоми мыр тщӏарэт жыхуиӏэр сыщыгъуазэ зысщӏэми, абы иужькӏэ лэжьыгъэр щӏэддзаурати, сабий садым и унащхьэр занщӏэ илъэсым тхъуэжа, етӏуанэ илъэсым и фасадри и пӏэ едгъэзэгъа,

Тобирэ гур ди гур хуэзэгъауэ щытыну къыщӏэкӏынущ. Ди сабий ӏуэхущӏапӏэм сабий щитӏрэ тхущӏрэ зырэ къокӏуалӏэ. Абыхэм ящыщу группихыр махуэ къэс къокӏуэ, группитӏыр щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ къакӏуэращ. Ар къызыхэкӏыр фэри къывгурыӏуэ хъунщ. Сабий дызыхуейм уэдиз къыщӏэдмыщтэфыр детский садыр Инӏым. Сабий къэкӏуэн хуейр щэрэ щэныкъуэрэ хъууращ, ауэ дэ щитӏрэ тхурэ махуэ къэс къокӏуалӏэ. Абы къыхэкӏыу ӏэмалу къэдгъуэтар группэ кратковременного пребывания жыхуиӏэращи, абы къыдогъэкӏуалӏэри группитӏ мэхъу, зыр адаптационнэ группэщ, мыдрей группэр подготовительная группэ к школеращи, Сабий ныбжькӏэ зэхуэмыдэ сабий нэхъыжь цӏыкӏухэр а группэм макӏуэ. Мыдрей сабий нэхъ цӏыкӏухэр садым нэхъ щӏэхыу есэн щхьэкӏэ, сабийхэм джэгукӏэ формэ къагъэсэбэпурэ къыдахьэх. Сабийхэм я къэухьыр зиужьыным щхьэкӏэ лэжьыгъэшхуэ идогъэкӏуэкӏ. Япэрауэ, дызэрылажьэ программэр ФГОС программэращи, группэ къэс кружок диӏэщ. А кружокым къыщынэмыщӏауэ, педагог дополнительного образования диӏэщи, абыи кружокитӏ ирегъэкӏуэкӏ, художественно-эстетическэ направлением ехьэлӏауэ. Сурэтхэр ящӏ, конструирование лэжьыгъэхэр ирагъэкӏуэкӏ. Абы къыщынэмыщӏауэ, адэ-анэхэм я жэрдэмкӏэ сабийхэр къэфэну хуейщи, Къедгъэблэгъауэ щӏалэ ди сабийхэм ядолажьэ, праздник хъуми, нэгъуэщӏ ӏуэху диӏэми, сабийхэр дахэу утыку ихьэфу къикӏыжыфын щхьэкӏэ лэжьыгъэшхуэ абыи ядрегъэкӏуэкӏ. Ди лэжьыгъэр нэхъ ефӏэкӏуэн щхьэкӏэ къапщтэмэ, зэманыр гугъущ. Дызыхуэныкъуэ куэдщ, ауэ ӏэмал зэриӏэкӏэ глава администрацэри щӏэгъэкъуэнышхуэ къытхуохъу Дзыхьмыщӏ Анзор абыи зыхуэдгъазурэ школымкӏи Дабгъэдыхьурэ дыздэӏэпыкъужурэ дыздолажьэ, хьэ, иджыпсту ауэду дыкъэзыгъэгузавэ щыӏэкъым. Ауэ зэрыфлъэгъуащи, нетӏэ ди детскэ площадкэхэр садыр къызэраухуэрэ ягъэува площадкэщ, илъэс къэс косметическэ ремонт тӏэкӏу тщӏыурэ иджыри дыкъэсащ. Дыхуейт иджы зэманым щыӏэхэм хуэдэу нэхъ дахэу тщӏыну, адэ-анэхэри къыддэӏэпыкъуну, жаӏащ Дзыхьмыщӏ Анзор ди главари, абыи программэ гуэрхэр къытхуигъуэту къыддэӏэпыкъуэгъу къытхуэхъуну, жиӏащи, догугъэ зэхъуэкӏыныгъэ гуэрхэр мы гъэ гъэмахуэм диӏэу гъэ еджэгъуэщӏэм Псори тэмэму зэфӏэхауэ щӏэтдзэжыну.
Япэ дыдэрауэ жысӏыну сыхуейщ, минитӏрэ пщыкӏух гъэм ди спортзалыр федеральнэ программэкӏэ ремонт тхуащӏащ. Абы иужькӏэ Доступная среда программэм ипкъ иткӏэ зи узыншагъэм ныкъусаныгъэ зиӏэ цӏыкӏухэм папщӏэкӏэ мис мы кабинетхэр тхуащӏащ. Минитӏрэ пщыкӏубл гъэм Ноябрь мазэм сабийхэр сыт хуэдэ зэхьэзэхуэ кӏуэнми зэрытшэну автобусыщӏэ Форд къыдатащ. Адэкӏэ минитӏрэ пщыкӏуй гъэм Доступная программэ ипкъ иткӏэ а сабий зи узыншагъэ ныкъусаныгъэ зиӏэ сабийхэм папщӏэ уличный тренажёр тхуагъэуващ.
Адэкӏэ фи лэжьыгъэр нэхъ евгъэфӏэкӏуэн нэхъ фӏы хъун папщӏэ нобэкӏэ фызыхуэныкъуэ сыту сыт къэфлъытэр? Пэжыр жысӏэнщи, сабийм я бжыгъэр нэхъыбэ мэхъури, кабинетхэр тхуэчэмщ. Мис мы дызыхуэкӏуэ гъэ еджэгъуэм классищ япэ классу классищ къэкӏуэнущи, кабинет тщӏын хуейуэ къытпэщылъщ. Кабинет пщӏым, дауикӏи, абы щӏэтыпхъэ стӏол шэнт, узыхуей мы ӏэмэпсымэхэр псори зэбгъэпэщын хуейщ. Иджыпстукӏэ аращ нэхъ дызыхуэныкъуэу, нэхъ дыкъэзыгъэгузавэу диӏэр.
Иужьрей илъэсхэм фи лэжьыгъэр нэхъ ефӏакӏуэу, нэхъыфӏ хъун щхьэкӏэ щӏыгъэкъуэн къыфхуэхъуауэ нэхъ ефӏэкӏуэну сыт сэбэп хуэхъуауэ къэфлъытэр? Япэ дыдэрауэ жысӏэну сыхуейщ, пцӏы сыупсу къыщӏэкӏынкъым, сыт хуэдэ зэхьэзэхуэ дымыгъакӏуэми ди цӏыкӏухэр япэ увыпӏэ мыхъуми, ехъулӏэныгъэ хъарзынэ яӏэу ауэдэу хэтхэщ. Фӏыщӏэ ин яхуэсщӏыну сыхуейщ япэ дыдэрауэ ди къуажэ тхьэмадэм сыт хуэдэ гуныкъуэгъуэ диӏэу щытми зэрылъэкӏкӏэ дэӏэпыкъуэгъу къытхуохъу, адэкӏэ районми сыт и лъэныкъуэкӏи зыкъытщӏагъакъуэ. Курыт еджапӏэми лэжьыгъэшхуэ щедгъэкӏуэкӏащ, курыт еджапӏэр инагъкӏэ, ди къарукӏэ дыпэлъэщакъым, и кӏэм нэсу нэдгъэсыну, ауэ Абы и лэжьыгъэшхуэ хэдгъэщӏащ езы родителхэм, егъэджакӏуэхэм я сом зэхадзэжурэ. Кӏуэцӏыр и пӏэ ирагъэзэгъэжыфу ауэдэу щытщ, дэри мыкӏэ зэрыхузэфӏэкӏкӏэ къуажэдэсыр къыскъуэту. Япэ этажыр нэгъабэ яхуэтхъуэжащ, пластиковые окна жыхуиӏэмкӏэ щӏыхьэпӏэ я козырёккӏэ узэджэр зэдгъэзэхуэжащ, псори щӏэрыпсу и пӏэ идгъэзэгъэжащ, мыкӏэ щищым нэблагъэ беговая дорожка жыхуиӏэ асфальтыр, асфальтовое покрытие, ауэ щищ

Ахэр ди къарукӏэ къыдэхъулӏа жыг дэтыну хуейхэр, жыгыжьхэр псори ӏутхри, жыгыщӏэу псори площадкэ, озеленение сыт жыхуиӏэхэр екӏуу дахэу щытщ нобэ. Ехъулӏэныгъэ хъарзынэ диӏащ иджы акӏэ и кӏэм нэсу екӏуу ди егъэджапӏэр хъун щхьэ, къэнэжа щхьэгъубжэ этажитӏыр Зэтхъуэкӏрэ и теплъэр мыдрейхэм ещхьу къэдлэжауэ щытамэ, ди гуапэ хъунути, абыхэми делэжьынущ. Станция юных техниковыр адыгэбзэкӏэ жыпӏэу щытым, ныбжьыщӏэхэр щӏэныгъэ зрагъэгъуэту лейуэ. Хьэтуей къуажэ дэт щхьэ, организацэр Лэсчэн районым Ещӏ администрацэм и жэрдэмкӏэ къызэӏуахащ, минитӏрэ тху гъэм къызэӏуахащ. Мы гъэм илъэс пщыкӏутӏ хъуауэ организацэр Хьэтуей къуажэ дэту долажьэ. А зэманым къриубыдэу сабий минищым щӏэныгъэ лей щызэрагъэгъуэтащ ди организацэм. Къэзыухахэм щыщу Къэбэрдей-Балъкъэрым цӏэрыӏуэ хъуа ди имыӏэми, Северный Кавказым еджапӏэ нэхъыщхьэхэм щӏэтӏысхьа диӏащ. Кхъухьлъатэм хуеджэу, мис а самолёткӏэ дызэджэ кхъухьлъатэм хуеджэу, абыхэм мис мыбы япэу щрагъэгъуэта ӏэщӏагъэм, щӏэныгъэм теухуауэ дихьэхауэ абыхэм кӏуауэ диӏэщ щӏалэхэр. Щӏэныгъэ лей зрагъэгъуэт жыхуэпӏэр сыт хуэдэ унэтӏыныгъэхэра къызыщӏиубыдэр? Абы къызыщӏиубыдэ, адыгэбзэкӏэ жысӏэнщи, кхъухьлъатэ егъэщӏын, псым тет кхъухь, мыдкӏэ ракетэ жыхуэпӏэхэр ящӏ, машинэ къыздэгъажэм хэтхэщ, машинэ цӏыкӏухэр езым я ӏэплӏэкӏэ зэпкъралъхьэ, Мис абы зэпкъралъхьа машинэхэр, машинэ цӏыкӏухэр зэджэр утыку йохьэр абыми, Къэбэрдей-Балъкъэрыр къыщыгъэнауэ Северо-Кавказский округым зэхьэзэхуэм хэтхэщ япэ увыпӏэхэр къахь. Ауэ узытепсэлъыхьам нэхъыбэу дихьэхыр щӏалэ цӏыкӏущ, хъыджэбз епхауэ щывгъэлажьэу сыт хуэдэ унэтӏыныгъэ. Пэжыр жысӏэнщи, адыгэбзэкӏэ станцэ юных техниковым Уегупсысу щытмэ, адыгэ акъылкӏэ щӏалэ цӏыкӏу нэхъыбэу къэкӏуэн хуейр, щылэжьэн хуейри цӏыхухъу хуэдэу къыпщохъу, ауэ зэхуэдэу хъыджэбз егъэджакӏуи диӏэщ, щӏалэхи диӏэщ зэхуэдэу. Дэрбзэрым теухуауэ бисереплетение жыхуэпӏэхэр, начальное техническое моделирование жери абы псори къеубыд, сыт хуэдэ направлениерим абыхэм ирагъэщӏ, ауэ диӏэщ. Мастерица жыпӏэурэ кружок диӏэщи, мис абыхэм хъыджэбз ныбжьыщӏэ цӏыкӏухэр къокӏуэ.
Хьэтуей къуажэ дэт спортивный школэр району щытщ. Ди къуажэм зы модэ вид спортхэр епхауэ диӏэщ, бокс, греко-римский борьба, рукопашный бой, волейбол, футбол. Щӏалэ цӏыкӏухэм къыхэженыкӏ яхэтхэщ, ехъулӏэныгъэ хъарзынэхэр яӏэу абыхэмкӏи дагъэгуфӏэ. Дэ ди къуажэм ижь игъащӏэ лъандэрэ спортыр фӏыуэ ялъагъуу нэхъыжьыфӏхэр диӏэщ. Нобэ ди щӏалэгъуалэми нэхъыфӏыж хъууэ дагъэгуфӏэу щытщ. Мис абыхэм я цӏэр исӏуэну сыхуейт, Европэ мирхэм етӏуанэ, ещанэ, Россие псом текӏуэныгъэхэр къыщихьауэ, иджыпсту къэрэ командэ къэралпсом къыхэхам хэтщ Къуицӏыкӏуэ Ахьмэд, мастер спорта международного класса. Ар апхуэдэ дыдэу Щхьэщэмыщӏхэ я щӏалэ Рэмэзан къэралпсом куэдрэ Текӏуэныгъэ къыщихьащ, командэ къыхэхам хэтщ. Мирым япэ увыпӏэ къыщихьауэ щытащ борьба на поясахымкӏэ Бищӏохэ я щӏалэ цӏыкӏу Алим илъэс пщыкӏуийм щӏимыгъухэм деж. Апхуэдэу командэ къыхэхам илъэс пщыкӏухым щӏимыгъухэм я деж яхэтщ Бищӏохэ я щӏалэ цӏыкӏу Астемыр. Боксымкӏэ дрогушхуэ Хьэщӏэлӏэ Ислъам, мастер спорта Россия. Мыткӏэ волейбол, футболхьэми район, республикэхэм ехъулӏэныгъэ хъарзынэхэр къыщахьу апхуэдэу щытщ. Къыхэзгъэщыну сыхуейт мис къуажэм и унафэщӏ Дзыхьмыщӏ Анзор сыт и лъэныкъуэкӏи сыдэӏэпыкъуарэт жиӏэу, лэжьэн къуажэм унафэщӏым щӏидзэн ипи, гулъытэ хъарзынэ къытхуищӏу щытащ. Иджысту зэрыщӏидзу мис мы дызэрыт боксерский рингыр диӏарэт жиӏэу щытт, ауэдэу Абыми езым и хэлъхьэныгъэкӏэ къыщӏидзэри, къуажэ псор дызэщӏэкъуауэ щылажьэр дызэхэту нобэ мы боксерский рингыр къыдэхъулӏащ. Апхуэдэ дыдэу къуажэм дэсщ щӏалэ хъарзынэхэр, езы родительхэри сабийхэм къекӏуалӏэхэми щӏалэ цӏыкӏу къыхэжаныкӏым зыхуей хуэгъэзауэ, дэри щылажьэ районри хъарзынэу сэбэпышхуэ мэхъур. Зыхуей хуэгъэзауэ гъэсэныгъэ нобэ щебгъэгъуэтыну апхуэдэ. Ди ӏуэхущӏапӏэхэр диӏэщ. Ди къуажэм дэкӏыну куэдым желание ямыӏэу, лэжьыгъи дэлъщ, ди гуапэ зэрыхъущи, къэзгъэзэжыр нэхъыбэщ. Абы теухуауэ хэхъуэ фӏэкӏа хэщӏ димыӏэу ди щӏалэгъуалэм къагъэзэжрэ лэжьыгъэр щагъуэтыжу щытщ. Сыт ар лэжьыгъэр жыпӏэу щытмэ, основном лэжьыгъэр щӏым епхауэ щытура ди жылэм? Щӏыщ, процентов девяносто восемь здыржыпӏэ хъунущ. садоводствэ, овощеводствэ сыт жыхуиӏэхэм основном районым иджысту ди къуажэр нэхъ къуажэ ику итхьэм щытщи, абы щыщу минитӏым щӏигъу щӏыуэ дэлъщи, а минитӏым щӏигъум щихыр уже жыг, сад ящӏауэ щытщ. Унагъуэ къэсыхукӏэ зы гектарми, гектарищми, гектар тӏощӏми, ауэдэу къаӏэрыхьауэ щытщи, лэжьыгъэ абы щагъуэт. Ди къуажэм и мызакъуэу хамэ къуажэхьэри къедгъэблагъэ, къемэ къуажэхьэри къетшалӏэу лэжьыгъэшхуэ мин бжыгъэкӏэ мы къуажэм, хамэ къуажэ, хамэ районхэм къикӏыу щылажьэ уэдэ лэжьыгъэ дэлъхьэщ. Абы къыщынэмыщӏа, миным нэблагъэ, нартыху хащӏэри, абыи цӏыхури йолэжь, щищым нэблагъэр сое жыхуиӏэм уэдэ хащӏащ, гектар плӏыщӏым нэблагъэ овощи жыхуиӏэм уэду диӏэщ. Лэжьыгъэ хъарзынэщ щӏым теухуауэ да ди жагъуэ зэрыхъунщи, къуажэдэсым псоми нэсу яӏэрыхьэкъым, ауэ уэ уумейуэ щытми, сылэжьарэт жыпӏэу щытмэ, ущылэжьэн Ауэдэу щыбогъуэт, садэу щытми икӏи нэгъуэщӏ лэжьыгъэу щытми икӏи. Иджыпсту щӏэныгъэ зэзыгъэгъуэта ныбжьыщӏэхэм программэ зыбжанэ къызэригъэпэщащ къэралым, Молодой специалист в селе жыхуиӏэм хуэдэу. Мис ахэм дауэ щӏэгъэкъуэн фхуэхъу? Молодой специалист программэ щыӏэщ иджы йокӏуэкӏ Молодой специалист граждане жиӏэри программитӏ мэлажьэ а молодой специалистым и Очередностыр къыщысым дей къаӏэрыхьу щытщ, ауэ ди жагъуэ зэрыхъунщи, Молодой специалист программэм район псом еханэ еблану илъэсих, илъэситхум щӏыӏэ зэ зыгуэ тхухэгъахуэура, Граждане жыхуиӏэри ауэдэ дыдэу щытщ, ауэ Молодая семья жыхуиӏэ программэр нэхъ мэлажьэ, ар дэ езы къуажэдэсым сомщитӏым щӏигъу ди бюджетым къыхэкӏыу идотри, сомщиплӏым щӏигъур республиканский бюджетым къыхуегъэфэщэжри, ар илъэс къэсыхукӏэ зы унагъуэм, ди къуажэм дэсым елъытауэ зы унагъуэм идотыф, акӏэ численность населениям теухуауэ нэхъ къуажэшхуэхэм тӏум, щым иратыфу щытщ. Молодая семья нэхъ мэлажьэ мы ди граждане специалист жыхуиӏэр илъэс тху-хым зэ тхухэгъахуэу уэду щытура.
Адэкӏэ утезыгъэпсэлъыхьынут къуажэ кӏуэцӏым гъуэгухэр тэмэм щӏыным, гъуэгухэр зэхъуэкӏыным теухуа лэжьыгъэ евгъэкӏуэкӏхэм. Япэ дыдэу къытӏэрыхьахэм щыщщ А программэр ди уэрам нэхъыщхьэу къабж Ленинэ зи цӏэкӏэ щытыр километриплӏ нетӏэ зэрыжысӏащи мэхъури, минитӏрэ пщыкӏубл гъэм мелуан пщыкӏутӏым щӏигъу и уасэу ауэдэ программэ къытхуагъэфащэри, и кӏыхьагъкӏэ екӏуу хуэфэщэну знакхэр игъусэжу, уэрам нэхъыщхьэр ауэдэу и пӏэ игъэзэгъа хъуа, къыбгъэдэту лъэныкъуитӏымкӏи лъэс гъуэгу тротуархэр игъусэжу, Ар пасу и пӏэ едгъэзэгъауэ уэду щытщ. Мыкӏэ къуажэ кӏуэцӏым гъуэгухэр щӏыным теухуауэ дэ езы ди бюджетым гъуэгухэм щхьэ мелуан бжыгъэ къытхуагъэфащэу щытщи, ар и зэманым, цӏыхур зэразым уэду, мис мыбдеж нэхъ япэ игъэщыну хуейр, мис мы урамыр нэхъ жиӏу япэ игъэщыпхъэр япэ едгъэщу, Ахъшэр тэмэмуи къыщӏэкӏыр илъэсым ауэдэу и пӏэ идогъэзэгъэф. Илъэсищ-плӏу улэжьэныр ар зэман кӏыхьу къэтлъытэкъым. Мис а зэманым дызэрыщыгъуазэщи, фызыхунэсар, къуажэ администрацэ фызыхунэсар мащӏэкъым. Адэкӏэ сыт хуэдэ мурадхэр фиӏэ? ӏуэху къуажэм екӏуэкӏыр псори щӏэтщӏэр Ди гуапэщи, ди сабийхэра, ди щӏэблэ къыдэкӏуэтейхэра, ди щӏэблэр къуажэ дэдмыгъэкӏын щхьэ, ди щӏэблэр зыхуейр къуажэм дэсу щагъуэтын щхьэ, лэжьапӏэкӏи, спорткӏи, сабий егъэджапӏэкӏи, сабий джэгупӏэкӏи, щӏэнхабзэ унэкӏи, ди гуапэ зэрыхъунщи, псори къыдэхъулӏэу ди гугъэщ. Иужь дихьауэ И кӏэм нэдмыгъэса дыкъыбгъэдэкӏаӏымэ, лэжьыгъэ хъарзынэ щедгъэкӏуэкӏа, лэжьыгъэ дахэ щедгъэкӏуэкӏа, нэхъыжьхэм дечэнджэщрэ, нэхъыжьхэм ар жэрдэм къыдащӏрэ къыддаӏыгъыу, абы къыщынэмыщӏа къуажэм нэхъыжь совет диӏэщ, депутатский корпус диӏэщ, общественный совет жыхуиӏэм хуэдэ диӏэщ, Совет молодежи жиӏэри диӏэщи, ахэр мурад тщӏа иужькӏэ зыхудошэсри, япэ игъэщыпхъэр, къуажэ напэр, къуажэм хьэщӏэ къытхуэкӏуэр зыщӏэтшэр япэ идывгъэщ жытӏэр дызыпыщӏэувэри къыдэхъулӏа. Къуажэ псом ди напэ, хамэ къуажэ, хамэ республикэм де щыблэжхэм де нэмэз щӏыпӏэу мэжыт жыхуиӏэр Екӏуу къуажэ нэгъабэ дызэпщӏэувэри дахэу. Ремонт хъарзынэ тщӏа сэбэпышхуэ къуажэдэсыр къытхуэхъуу, ныбжьэгъу щӏалэ мылъку къытхухи, мылъкушхуэ къытхухилъхьэрэ дэ абы ди къарукӏэ дызэпщӏэувэжри ари и пӏэ идгъэзэгъа ехъулӏэныгъэшхуэ диӏа спортивный школэ и теплъэкӏи, спортивный школэм зы къуажэ Къэбэрдейм итӏым ж тобэ ирехъу открытый баск боксерский ринг жыхуиӏэ уэдэ ди къарукӏэ дызэкъуэувэжщ ами, Ауэдэу и пӏэ идгъэзэгъа рукопашный бой жыхуиӏэм хуэдэи къуажэм зэи диӏакъым, абыи и открытие цӏыкӏу хуэтщӏа. Футбольный поле дыхуэныкъуэу щытати, ахэр и пӏэ идгъэзэгъа ехъулӏэныгъэ хъарзынэ фэри зэжыфӏащи, диӏащ, къуажэдэс къыскъуэуву ар къыздэзыгъэпсынщӏахэм ину берычэт бесын яжызоӏэ, уи закъуэ къарукӏэ, Мадинэ, ар зэи пхузэфӏэкӏынутэкъымэ, сакъыргурыӏуащ къуажэм, уи щхьэ ӏуэхукъымэ, къуажэ ӏуэхущ зепхуэри, Сыт и лъэныкъуэкӏи, щӏалэгъуали нэхъыжьи псори чэнджэщ, нэхъыжьхэм чэнджэщыфӏ къыдату, жэрдэм къыдащӏу, молодежыр си гъусэу, ныбжьэгъугъэр къыскъуэту, щхьэж хузэфӏэкӏкӏэ къыздэӏэпыкъурэ ауэдэ лэжьыгъэ дахэр едгъэкӏуэкӏащи, акӏэ ди мурад Планы на двухтысячный девятнадцатый год жыхуиӏэм уэдэм, музей сельского поселения Хьэтуей жыӏэу районым иджыпсту музей дыщиӏэӏымэ, Абы къыкӏэлъыскӏухьащ музей зиӏэ къуажэхэм сыкӏуурэ щӏэтыну хуейр, зэщытыну хуейр, абы сыщыгъуазэ зысщӏахэщ. Музейм ди мы гъэм къедгъэжьэну ди гугъэщ. Къыдэхъулӏу щытмэ, щӏэтлъхьэнри сытри псори диӏэу ауэдэ щытщи, къуажэдэсым ар жэрдэм къыздащӏащ. И кӏэм тхунэмыгъэсу щытми, къегъэжьа хъуу щытмэ, ар ди зыуэ ди мурадщ. Абы къыщынэмыщӏа, открытое волейбольное поле жыхуиӏэм уэдэм, мо боксерский ринг тщӏам уэду, волейбольное поле летний вариант жыхуиӏэм ещхьу тщӏыну ди гугъэ. Абы къыщынэмыщӏа, мы гъэр псапэкӏэ щӏэдывгъадзэ, жери къуажэ сходым ауэду дыщызэпсалъэщ амыкӏи. Илъэсищэрэ блыщӏрэ етӏанэгъэ мэхъу ди къуажэр къызэрытӏысрэ. Абы лъандэрэ мыдрей Кхъэ ику иту диӏэщ и хъуреягъым къызэрыщӏыхьа ограждениехэр. Мыхьэнэншэ дыдэу щытти, къуажэм ар жэрдэм къыздащӏщ, ами дызэкъуэувэжщ, ди мылъку зыхэтлъхьэщ амыкӏи, нобэ екӏуу, дахэу, япэ дыдэу ари и пӏэ идгъэзэгъа. Етӏуанэу иджыпсту а музей жыхуэтӏэр, акӏэ къуажэ дэлъэдапӏэм дей триумфальный арка жыӏэу зэджэхэм уэдэ, ди гугъэщ. Абыи эскизыр уже хьэзыру, Минстройм етауэ ди эскизхэр тхуагъэхьэзырри, Ари мы гъэм ди мурадхэм хэтщ. Мыкӏэ. Мы иджыпсту дыздэдэт уэрамыр, ди ӏуэхущӏапӏэхэр зыдэт уэрамыр улицэ Лениным къыщӏэдза улицэ Мирым нэсыхукӏэ и зэхуакум псори ӏуэхущӏапӏэхэр дэтщи, благоустройствэ сельского поселения жери программэ хъарзынэхэр йокӏуэкӏ. Дыгугъат мы гъэм, ауэ мы гъэм Анзурей ди Район администрацием мы гъэм япэ едгъэщу етӏанэгъэ къытӏэрыхьэн хуейуэ абы ауэдэ тыгъэ тхуагъэфэщауэ щытщ. А благоустройствэ улицым дей дэтщӏыхьауэ щытатэмэ, ди плант къуажэдэсыр дызэпсалъэри, эскизхэр тщӏауэ диӏэщ уже. Мис мыуэду псори мы уэрамдэкӏым зэрытщӏыну ди мурадхэр. Мыбы мелуанитӏым щӏэдзауэ мелуанитху нэсыху дэдгъэкӏуаду Мы фи Налшык къалэм уэду Кабардинская улицэр зращӏам ещхьу, аллея уэду лъэс зекӏуэу, машинэ къыдэмыхьу, мис муэду эскизхэр дахэу екӏуу тщӏауэ, мис муэду улицэр тщӏыну яужь дитхэщ. Мурадыфӏхэр диӏэщ, къуажэдэсым я илъэситӏыр къызэрыздаӏыгъам уэду, къэнэжа ди зэманым дызыбгъэдэту щытмэ, а илъэситӏ-щым сыт мы дунейм дыхуэчэм мы жылэр жыӏэу Нэдгъэсыну дыгугъэщ, ауэдэ мурадыфӏхэр диӏэщ, къуажэдэсхэми ауэдэ желание яӏэщ. Сыт хуэдэ ӏуэхури къызэрыздаӏыгъым фыщыгъуазэ жэм икӏи Алыхьым къытхузэпищэ ди мурадхэр. Щыгъуазэ дызэрыхъуащи, къуажэдэсым я псэукӏэр нэхъ ефӏэкӏуэн папщӏэ зэкъуэту лэжьыгъэшхуэ зэфӏахащ мы илъэсхэм. Апхуэдэ зэгурыӏуэ зыдэлъ жылэм я зэфӏэкӏхэр хэхъуэ зэпыту, я ӏуэхухэр адэкӏи ефӏакӏуэу илъэс куэдрэ здэлажьэм ди гуапэщ.